Rubble na Mickies. Agus is dóiche b'fhéidir an rud is suntasaí insa leabhar seo, tá Inis Ceithleann go fóill mar suíomh insa leabhar ach tá suíomh breise ann anois, mar atá oileán eile más mian leat, agus. Is dóiche gur sin, tá sin ag imeacht ón rud a bhí againn ins an dá leabhar roimhe seo, san áit ina raibh Inis Ceithleann mar suíomh lárnach in Cuaifeach Mo Londubh Buí agus in Mo Dhá Mhicí, ach anois tá. Mar chineál achoimriú, i gCuaifeach Mo Londubh Buí bhí an, ní raibh, ní raibh mórán cinnteachta ó thaobh na scéalaíochta de, is cuma fán scéal. Bhí athrú beag ann ansin in Mo Dhá Mhicí ina raibh, mar a deir muid, b'fhéidir struchtúr, b'fhéidir níos mó, agus anois ins an tríú, sa tríú leabhar, Rubble na Mickies, tá struchtúr, tá sé níos struchtúrtha, i bhfad níos struchtúrtha ná mar a bhí an chéad leabhar agus rud beag níos struchtúrtha ó thaobh an dara leabhar de. So dar liom go bhfuil cineál de, d'athrú stíle i gceist agat nuair a bhí tú, nuair a bhí tú ag scríobh na tríú leabhar? Is cinnte tá athrú stíle ann, tá súil agam go bhfuil forbairt éigin le feiceáil ach mar a dúirt tú in san chéad leabhar bhí an nath ann is cuma faoin scéal, b'fhéidir in san darna leabhar gur chuma faoin scéal. go raibh mé ag dul i dtreo amháin nó i dtreo eile agus anseo ins an tríú leabhar tá, mar a dúirt mé, tá forbairt agus tá scéal de shaghas éigin eile ann agus tá dearcadh eile ann arís. Mar a dúirt tú chomh maith leis sin tá, tá, ó thaobh, ó, go fisiciúil tá muid ag bogadh amach ó Inis Ceithleann, tá, tá cothromú éigin déanta idir an dá oileán agus, Baintear feidhm as scéaltaí eile nach mbaineann le scéal an duine aonair, nach mbaineann le scéal an údair nó le scéal an phríomhcharachtair so. Mar sin de, tá cineál beathaisnéise scríofa ann de Paganini, an ceoltóir Iodálach seo, iniúchadh ar cad is ealaíona ann agus arís feadh ceist, b'fhéidir, a bhaineann le, leis an íomhá poiblí versus an íomhá phearsanta nó an rud príobháideach. Bhí clú agus cáil ar Phaganini mar cheoltóir a raibh buanna faoi leith aige, agus bhí daoine ag rá go raibh margadh déanta aige leis an diabhal agus go raibh rud osnádúrtha nó frithnádúrtha ar siúl aige. So tá ceisteannaí úra á thabhairt isteach agam ins an leabhar ach ag an am céarna táimid ag tagairt siar an t-am ar fad do cheisteannaí a ardaíodh ins an dara agus fiú ins an chéad leabhar den triológ.
Bhuel, is cinnte go bhfuil scéal Phaganini, tá sin mar rud nua ar fad, a dtuigeann tú, nach raibh ins an dá, sa dá leabhar a chuaigh roimhe sin. Ach le bheith cinnte, a dtuigeann tú, bhí muid ag caint ansin fán dá oileán agus an dá oileán atá i gceist, sin, Inis Ceithleann ar ndóighe agus ansin Oileán Árainn Mhór fosta. So is dóiche coláiste samhraidh ar Oileán Árainn Mhór atá i gceist agus ar ndóighe más, níl a fhios agam, gnáthshaol an fho-choinsiasach in Inis Ceithleann, tá sin ag leanstan ar aghaidh mar a bhí ins an dá leabhar roimhe sin. Ach anois tá sin ann ach tá tá an nuálaíocht in san insint in san sa mhéid agus go bhfuil suíomh eile i gceist fosta agus ar ndóighe scéal eile agus b'fhéidir cur chuige eile mar atá i do chuid, i do chuid, ins a leagan amach na scéal le, le Paganini ins an, ins an, san tríú leabhar. Ach fágfaimid Paganini ar leataobh go, go fóill beag, a' dtuigeann tú. Agus ar ais go hOileán Árainn Mhór. Bhí. Tá sé, tá mé ag smaoitiú ar, ar, ar Oileán Árainn Mhór ar ndóigh agus rud atá, atá luaite ann a dtuigeann tú, ní bhaineann sé go díreach le hOileán Árainn Mhór ach an cuairt, an chuairt a tugadh ar Sheosamh Mac Grianna. Sílim go raibh muid ag caint fá na deacrachtaí a bhí agat ó thaobh, an, na leabhartha, an, an dá Mhicí, a' dtuigeann tú, go raibh an spleodar mar a thug tú air, go raibh sin agat agus ní raibh, ní raibh, ní raibh bac a' bith ort an chéad leabhar, Cuaifeach Mo Londubh Buí, a scríobh de réir mar a tháinig, mar a bhí tú ag dul in aibíocht agus luaigh muid a bheith ag plé leis an scéal i gcoitinne, a' dtuigeann tú, go raibh, go raibh scéal na hollscoile fágtha ar leataobh, scéal na hacadúla, sin scéal na, saol na hintleachta, go raibh, go raibh sin leagtha, go raibh sin fágtha ar leataobh ag dul ar aghaidh anois go dtí an ghnáthshaol agus an, an nasc a bhíonn go fóill leis an charachtar in Londubh, mar shampla, ins an dara scéal, ach anois ins an tríthú scéal tá tá cur chuige eile ann agus ag dul siar ag na deacrachtaí a bhí agat, a' dtuigeann tú, luaigh tú Dá mBíodh Ruball ar an Éan le le le Sheosamh Mac Grianna, cad é mar a chuaigh sin i bhfeidhm ort agus an tá mé a' smaoitiú ar an an an níl fhios agam, bhí tú idir eh, bhí tú idir dhá chomhairle, dtuigeann tú, ar chóir an tríológ a chríochnú agus an, an cineál an, an, an cheist ó thaobh na healaíonta de, ó thaobh na healaíne de, cad é mar a, mar a thiocfadh leat leanstan ar aghaidh agus, ag an am chéanna, deireadh a chur leis an an tríológ. go díreach agus sin an fáth, is dóigh, gur luaigh mé Seosamh Mac Grianna. Bhí seisean riamh mar eiseamláir agam agus, nó fiú nuair a bhí mé ag dul do chúrsaí Ardleibhéil ins an scoil, bhí An Druma Mór ar an curriculum agus sin an chéad uair a casadh scríbhinní Sheosaimh orm. Bhí an scéal uilig. a bhain leis an saol a bhí aige féin, saol a bhí iontach cruaidh, saol iontach deacair a bhí aige, ach fós féin, tá's agat gur fhoilsigh mé an litir a fuair mé uaidh in Cuaifeach Mo Londubh Buí, deir sé gur breá an saol saol an scríbhneora agus ba iontach liom go bhféadfadh sé a leithéid sin a rá i ndiaidh dó tríocha bliain a chaitheamh is dóigh liom san ospidéal. agus you know an, cibé an schizophrenia nó an galar dubhach nó cibé rud a bhí air, gur duine briste a bhí ann ar go leor dóigheanna ach mar sin féin go raibh dóchas agus go raibh sé fós i bhfách leis an scríbhneoireacht, go raibh sé, gur chreid sé in san scríbhneoireacht. So bhí sin, bhí sin iontach spreagúil ach fós féin bhí, d'ardaigh sé go leor leor ceisteanna agus. Ins an leabhar bhí mé ag plé leis an, mar dúirt mé, an íomhá poiblí agus le clú agus cáil. Tá fhios agat, ins an chéad leabhar bhí na daoine, na leads óga ag caint ar an rud sin a dúirt Cú Chulainn, gurbh fhearr leis bheith cáiliúil agus marbh, you know, in áit a bheith beo. I'd rather die before I get old sort of thing ag an Who fadó. So bhí an sort of an meon agus an cheist sin ann agus sin an, ó thaobh na healaíne de, sort of an, nuair a bhíonn daoine go mór i mbéal an phobail, an mbíonn muid ag amharc orthu? a ar mhaithe leis an leis an an an phearsan poiblí cosúil duine cosúil le le Brendan Behan bhí bhí clú agus cáil air agus dhírigh sé a chuid airde uilig ar an chlú agus ar an cháil agus ní ar an scríbhneoireacht agus chuir sé cibé tallann a bhí aige chuir sé sin amú bhí sé i gcónaí amuigh ag ól bhí sé i lár an chomhluadair bhí sé ag iarraidh bheith mór le achan duine bhí sé ag iarraidh clú agus cáil a tharraingt air féin ar dhóigh iontach bunúsach nó iontach simplí in áit aird a dhíriú ar an saothar agus clú fadtéarmach a bheith aige. So bhí na ceisteanna sin, bhí mé ag smaointiú ar, you know, Alex Higgins a raibh clú agus cáil air sa, sa snúcar agus arís George, George Best, na daoine seo a raibh tallann acu ach gur chuir siad amú é ar bhealach amháin nó ar bhealach eile agus mar ealaíontóir, mar scríbhneoir bíonn ort rogha a dhéanamh, an bhfuil mé sa tóir ar an chlú agus an cháil, an bhfuil mé ag iarraidh aird na ndaoine a tharraingt orm nó an bhfuil mé ag iarraidh aird tharraingt ar an saothar, cé acu is tábhachtaí, agus b'fhéidir gurb é sin an fáth gur tharraing mé Paganini isteach ins an scéal. Ceoltóir iontach a bhí ann ach arís ba, you know, bhain sé feidhm as an chlú le aird a tharraingt air féin ach an rud a tharla go raibh, an oiread sin clú agus cáil air go raibh daoine ag dul chuig an cheolchoirm chun an duine seo a raibh margadh déanta aige leis an diabhal a fheiceáil in áit a bheith ag éisteacht leis an cheol, nó fiú má bhí siad ag éisteacht leis an cheol níor chreid siad gurb eisean a bhí ag ceol ach an diabhal nó duine éigin taobh thiar de so bíodh gur éirigh leis clú agus cáil a shaothrú bhí rud éigin in easnamh, bhí rud éigin caillte ag an lucht éisteachta agus bhí rud éigin caillte aige é féin. Bhuel, is léir i gcás Phaganini, ar ndóigh, go raibh seisean ábalta an dá thráigh a fhreastal ach, ar ndóigh, Seosamh Mac Grianna, dúirt sé go raibh an tobar tráite agus rinne sé a dhícheall agus ba chuma leis. So, agus ar ndóigh, an nathán sin, dá mbíodh ruball ar an éan an chuid deireanach de, bheadh an scéal níos faide. So tá, tá ceist, a' dtuigeann tú, na healaíne agus cad é mar a, a, a chuirtear deireadh le rud amháin le toiseacht ar rud eile. I gcás Sheosamh Mhic Grianna, a' dtuigeann tú, is dóiche go raibh na deacrachtaí a bhí aige leis a' Ghúm agus na, na deacrachtaí sin uilig a bhain go, go mbaineann an scéal go príomha lena, leis an phróiseas, leis an phróiseas cruthaithe, go raibh sin uilig ag dul ina éadan, a' dtuigeann tú, ar bhealaí eile. Ní raibh fadhb an óil mar a bhí le Behan agus le daoiní eile. Dylan Thomas agus a leithéidí, you know, sin an íomhá atá, a bhí ag, ag ealaíontóirí, go háirithe ar lucht scríofa ag an am, agus ar ndóigh a Flann O'Brien agus mar sin, agus sin nuair atá, nuair atá, bhuel, Flann O'Brien luaite dtuigeann tú, bhí mé ag smaoitiú ar an bhéal bhocht, ar An Béal Bocht agus na, na rudaí, shíl mé go raibh, cineál de de de chosúlacht idir an scéal a bhí agat in ar in Árainn Mhór faoi faoin madadh róin agus an cat mara a bhí in in in in An Béal Bocht a dtuigeann tú ach go raibh go raibh cionn is an aimsir a bheith iontach éagsúil idir an dá thráth, go raibh, go raibh rudaí ar leith an dtuigeann tú a bhain, go raibh, goidé mar a chuirfidh muid seo, go raibh béim ar, ar rud amháin ag Myles na gCopaleen, sin staid na teangaidh agus ar ndóighe nuair a smaoitíonn tú bhí an teanga beo beithíoch sa Ghaeltacht ag an am sin, an dtuigeann tú, nuair a bhí seisean ag scríobh ach níl fhios agam anois an raibh mórán bainte aige leis an Ghaeltacht, is dóiche nach raibh ach ar ndóighe trína chuid léitheoireachta bhí aithne mhaith aige chan amháin ar Chiarraí agus ar Chonamara ach ar Thír Chonaill bhí an litríocht á scríobh, bhuel, go háirithe ag Séamas Mac Grianna agus Tomás Ó Criomhthain agus bhí sin iontach tábhachtach dó agus ar ndóigh is dóigh Pádraic Ó Conaire ansin ó thaobh na Gaillimhe so sin bás, sin an áit ina bhfuair seisean a a chuid eolais, is dóiche, ar na Gaeltachtaí, ach níorbh amhlaidh leat féin, an dtuigeann tú, a raibh, is dóiche, taithí phearsanta agat ar an choláiste in Árainn Mhór, an raibh? Bhuel, bhí taithí agam ar an nGaeltacht agus cinnte chaith mé tamall i Rann na Feirste, chaith mé tamall i Loch an Iúir ach ansin nuair a bhí mé réidh leis an mheánscoil, Chaith mé samhradh istigh in Árainn agus is cinnte go raibh tionchar ollmhór aige sin orm. Luaigh tú na scríbhneoirí éagsúla sin agus an clú, an óil a bhí orthu nó clú an drabhláis agus, Is dóigh go raibh mé ag smaoineamh go raibh an cheist sin a ardú, an bhfuil contúirt ag baint leis an saothrú seo agus arís Seosamh Mac Grianna an rud a bhain dó. D'aithin mé ag an phointe sin go raibh rud éigin, go raibh cumhacht nó go raibh bua de shaghas éigin agam agus, ach d'aithin mé, bhuel, tá an bóthar seo romham, á, b'fhéidir gur. go bhfuil contúirtí ar an bhóthar seo. Caithfidh mé bheith cúramach an bhfuil mé sásta mo bhealach féin a leanúint, más maith leat. Sin cuid de na ceisteanna a bhí á gcíoradh agam ins an tríú leabhar. Cá háit, right, tá mé tagtha chomh fada seo, tá an méid seo déanta agam, mar a dúirt tú, ar bhealach amháin, cad é mar a chuirfimid deireadh leis seo agus cad é mar is féidir liom dul ar aghaidh chuig an chéad chéim eile. Tá sé cosúil le bheith ar bucking bronco nó a leithéid seo, you know, tá mé suas ar an rud seo anois, an féidir liom dul ar aghaidh nó an mbeidh tuitim ollmhór i gceist roimh i bhfad. So. B'fhéidir arís ní raibh ann, ins an chéad leabhar bhí mé saor ó bhuairt, bhí mé neamhspleách, bhí mé óg, bhí mé ag baint sult as an rud ach de réir mar a théann tú ar aghaidh aithin tú go aithníonn tú go gcaithfidh tú aird a thabhairt ar rudaí eile agus tú ag dul dó seo, go bhfuil contúirtí ann, go bhfuil responsibilities ann, go bhfuil, go bhfuil deacrachtaí ann, nach, nach bhfuil sé furast agus go gcaithfidh tú. dul i ngleic leis an tsaoil. dul i ngleic leis an tsaoil agus go gcaithfidh tú b'fhéidir pian a fhuilstean nó go gcaithfidh tú, méid áirithe a chur isteach ann. Ní thagann an rud go furast. Oiread le you know fear spóirt you know caithfidh, ní hé, cinnte baineann tú sult as na cluichí móra ach tá cuid mhór oibre agus saothrú agus cleachtadh i gceist chomh maith. Fiú má tá bua nádúrtha agat ní leor sin, caithfidh tú dua a chaitheamh leis chomh maith. Ó thaobh an t-athrú a tháinig, bhí muid ag caint fá seo roimhe, dtuigeann tú, fá an carachtar, an londú agus go raibh sin ag baint leis an saol intleachtúil, a dtuigeann tú. Agus dúirt an critic Maolmhaodhóg Ó Ruairc, Nuair a bhí seisean ag scríobh fá fán tríológ, dúirt sé ins an chéad leabhar go rabh sé cosúil le, le míol mór agus é ag léimnigh amach as an fhairrge agus go rabh an míol mór le feiceáil. Dúirt sé ins an dara leabhar nach rabh ach an, an, an, an colg nó an eite droma, ar an mhíol mhór go raibh, go raibh sin le feiceáil agus ansin dúirt sé agus níl mé ag ráit go bhfuil mé, go bhfuil mé ag teacht go hiomlán leis ach dúirt sé nach raibh an Míol Mór le feiceáil, go raibh sé faoi dhromchla na farraige, a dtuigeann tú, agus sílim, b'fhéidir gur shíl sé go raibh an an an ghré sin de shaol na hintleachta go raibh sin tréigthe agat ar mhaithe le dhul i ngleic leis an ghnáthshaol agus b'fhéidir nach raibh sé, gur bhfearr leis, a' dtuigeann tú, go ndéanfá Cuaifeach Mo Londubh Buí aríst. Em. agus anois baineann sin níos mó leis an léamh atá aige ach más teibí ar fad a bhí an chéad leabhar agus más rud é go raibh ins an dara leabhar go raibh cineál impressionism a dtuigeann tú, nach raibh achan rud go hiomlán soiléir a dtuigeann tú ach go raibh cruth ag teacht air, anois ins an tríú leabhar, ins an leagan amach, tá, tá, dar liom féin, a dtuigeann tú, saol na hollscoile Tá sé go fóill ann ach tá tá an t-údar mar más mian leat Ollamh Ollscoile agus tá sé á rá déan de mheas ar seo seo an téacs ach tá sleachta iasachta, Seo an chéad uair a thig na sleachta iasachta seo isteach i do chuid saothar. Anois, níl mé ag rá nach raibh imir den rud sin in Cuaifeach Mo Londubh Buí, mar bhí na rudaí seo mar chuid den phictiúr, a' dtuigeann tú, ach go raibh siad ann agus gan, bhí siad ann agus ansin bhí, bhí, bhí deireadh leofa, go dtí an chéad rud eile. Ach anois, tá na rudaí seo curtha isteach agus b'fhéidir nasc níos mó acu leis an rud atá ag tarlú ins an insint an scéil agus aríst, a' dtuigeann tú, níl mé cinnte an bhfuil tú ag teacht leis seo ná nach bhfuil, b'fhéidir nach bhfuil an scéal go fóill chomh tábhachtach sin, tá gré eile ann ach ar ndóigh is dóiche gur, go dtáinig scéal Phaganini isteach mar gheall ar do chuid oibre ins an Fheoirling agus an dóigh a chonaic tú go, a bhfaca tú go raibh tú ábalta a dhul i bhfeidhm ar dhaoine mar gheall ar eolas cruinn a thabhairt daofa ar, ar, ar, ar, ar rudaí seachas a bheith a' tabhairt, tá's agat, léamh osréalach. atá i gcónaí ag bogadh agus ag athrú an t-am ar fad ins na leabharthaí eile so níl a fhios agam cad é an cheist No, tá mé ag teacht le cuid mhór de sin. Is dóiche, ceann de na rudaí a bhí ar siúl agam ins an tríú leabhar ná go raibh mé ag iarraidh éalú ó mo phearsantacht féin agus, b'fhéidir, pearsantacht eile a chur isteach, díriú ar dhuine éigin nó an leabhar a dhéanamh neamhphearsanta ar bhealach éigin, sa dóigh is nár bhain sé liomsa a oiread, b'fhéidir gurb é an tOllamh, b'fhéidir, sin mise sna blianta amach romham. Agus arís, go raibh mé ag iarraidh. go mbeadh an leabhar éagsúil ón dá leabhar a bhí ann roimhe. Is maith liom an meafar sin atá ag Maolmhaodhg, an chéad cheann nuair a éiríonn an míol, an míol mór, amach as an fharraige, tá sé feiceálach, tá sé, you know, tá taispeántas ar siúl aige, más maith leat, agus ansin nuair a théann sé isteach faoin uisce arís, Tá a rian le feiceáil go fóill agus ansin tomann sé isteach níos doimhne agus níl sé le feiceáil, so ar bhealach éigin níl mé le feiceáil ins an tríothu leabhar. Ach arís, más é sin an meafar atá in úsaid aige, bhuel, sé an chiall atá leis ná ní fada go mbeidh an míol mór ag léimint amach as an fharraige arís agus go mbeidh sé le feiceáil arís. B'fhéidir nach mbeidh sé go díreach mar an gcéanna leis an chéad léim ach beidh rud éigin ar siúl agus, mar is eol duit, lean mé ar aghaidh, scríobh mé trí úrscéal eile, ní tríológ atá iontu siúd ach bhí mé sásta tríológ a dhéanamh. Bhí cineál de bharúil agam nuair a thosaigh mé amach le Cuaifeach mo Londubh Buí nár leor é ann féin, gurb, go mbeadh ormsa rud éigin, eireaball éigin a chur leis. Now, níl mé a rá go raibh sé mar phlean cinnte agam ag an tús go mbeadh tríológ ann ach ní luaithe go raibh an chéad leabhar scríofa agam ná gur aithin mé go raibh gá le tríológ agus bhí sé sin mar sprioc agam, de réir mar a thuig mé ag an am, níor foilsíodh ach tríológ amháin roimhe ins an Ghaeilge, agus aistriuchán a bhí ansin, Ceart nó Bua, Ceart na Bua, Ceart na Sua, sílim, an, na trí leabhar sin. So, bhí mé go, bhí, bhí dúshlán, theastaigh dúshlán de shaghas éigin uaim agus so níor, bíodh gur, gur éirigh liomsa rudaí áirithe a dhéanamh, Ins an chéad leabhar sin, ní raibh mé sásta, bhí mé ag iarraidh sprioc eile a bheith agam agus bhí mé, ansin, bhí mé ag iarraidh go mbeadh cothromas idir na leabharthaí, go raibh leabhar amháin ag dul i dtreo amháin, an darna ceann ag dul sa treo eile ar fad agus ansin an tríú leabhar ag teacht ar ais áit éigin sa lár. Agus. Tá súil agam, mar sin de, go bhfuil iomlánú de shaghas éigin déanta agus go seasann na trí leabhar sin le chéile mar aonad. Ní raibh an oiread sin brú orm ansin aon rud eile a dhéanamh ach. Mar is eol duit, chuir mé roinnt leabharthaí eile ar fáil, scríobh mé na gearrscéaltaí agus anois tá mé ag teacht ar ais chuig an scríbhneoireacht arís i ndiaidh tamaill agus tá ag amharc ar an saol ón taobh eile ar ais cos nuair a thosaigh mé amach, bhí mé an-óg, tá anois, tá mé ag druidim ar aois an phinsin so tá mé ag amharc siar, b'fhéidir, ar an saol atá caite agam, ar na rudaí uilig a tharla le mo linn, tá dearcadh níos fadtéarmach agam ar an saol, tá taithí áirithe agam ar an saol, tuigim leanúnachas an tsaoil. rud nár thuig mé nuair a bhí mé an-óg, agus tá dóchas agam go fóill, tá mé fós ag baint sult as agus tá mé fós um. Tá tú ag obair go fóill. Tá mé ag obair go fóill agus tá meas agam ar an ealaíon agus ar an scríbhneoireacht agus ar an léitheoireacht, tuigim go bhfuil gá leo agus go bhfuil fiúntas ag baint leo agus go ndéanann siad maitheas ní amháin don údar ach do na léitheoirí agus b'fhéidir gur ceacht é sin a d'fhoghlaim mé sa leabharlann ach creidim, you know, níl deireadh ré na leabhar go fóill, tá, beidh leabharthaí ann i gcónaí, tá súil agam. Bhuel, má théann muid ar ais go dtí an mheafar, a' dtuigeann tú, is dóiche gur, you know 's, b'fhéidir, em, Tá an dara léamh ar an mheafar sin, dar liomsa, mar sílim an rud a bhí i gceist ag Ó Ruairc nuair a scríobh sé sin, a' dtuigeann tú, i saol na healaíne, más mian leat, a' dtuigeann tú, go raibh, go raibh an, go raibh an t-údar iontach feiceálach agus ansin, go ndeachaigh sé i ndísc de réir a chéile agus ar ndóigh bhí, is dóiche go dtiocfadh leat a rá go raibh leithéidí Brendan, Breandán Ó Beacháin, go raibh sé báite agus, agus ní Flann O'Brien, Brian Ó Nualláin, go raibh siad báite ins an ól, ins an ól, a' dtuigeann tú, agus ins saol an ólacháin. Ach ar ndóighe, má, má amharctar ar an mheafar sin ar, ar bhealach eile, a' dtuigeann tú, bhí saothar amháin iontach feiceálach agus bhí an saothar céarna, a' dtuigeann tú, an, an cineál, an cineál saothair a bhí i gceist, go raibh sé feiceálach go fóill ach nárbh amhlaidh nach raibh sé chomh spleodrach, más mian leat, agus ansin ins an tríú, sa tríú cuid bhí sé ann ach nach raibh sé chomh feiceálach céarna. Chan sin a rá nach raibh sé ann ar fad, a' dtuigeann tú, ach go raibh, go raibh, go raibh sé. Go diair agus nach raibh an tionchar ag an tríú ceann, tá an. Tá an fharraige cothrom agus ciúin, ní fheiceann tú, níl an splais chéarna déanta ag an tríú leabhar is a rinneadh leis an chéad cheann, tá sin fíor. But caithfidh muid glacadh leis sin mar a dúirt, is rud ciorclach é ar bhealach, An rud a théann in airde, caithfidh sé tuitim arís. Ahem.
Just, ahem, tá mé ag smaoitiú, a' dtuigeann tú, fá litríocht na hÉireann, a' dtuigeann tú, go, go leitheadach, a' dtuigeann tú, agus bhí mé ag smaoitiú, a' dtuigeann tú, go mbíonn i gcónaí, Nuair a bhí mé ag smaoitiú, dtuigeann tú, bhí mé ag caint fá an teanga agus an rud atá, thug mé fá dear, you know, go raibh tionchar na hollscoile go láidir i gCuaifeach Mo Londubh Buí agus ansin rud beag níos lú i Mo Dhá Mhicí, a dtuigeann tú, nach raibh sé,

Tá imir ann, a' dtuigeann tú, bhí mé i gcónaí a' smaoitiú ar Mhicí Sheáin Néill nó rud éigin mar sin agus ansin Rubble na Mickies sin, tá sin athraiste ar fad agus ansin na nathanna cainte, na nathanna beaga cainte a bhí tábhachtach ag an tús, a' dtuigeann tú, amharc isteach sna súile orm agus you know, is cuma faoin scéal, tá, tá siad sin imithe fosta ins an tríú cheann agus na, na, na nathanna sin, bhí siad, bhí siad ann ach bhí siad rud beag curtha as a riocht le titim isteach ins an, san léamh a bhí agat féin ar rudaí agus ansin bhí ehm, in litríocht na hÉireann a' dtuigeann tú, bhí mé a' smaoitiú ar an Gae Bolga, atá luaite agat, an Bradán Feasa atá luaite agus go dtí an Gobán Saor a dtuigeann tú de réir a chéile ach go bhfuil sin in easnamh. Tá Gilgamesh a dtuigeann tú go fóill ann, a dtuigeann tú, in san áit ina raibh an, ina raibh Rubble na Mickies luaite agus. an t-iarracht atá agat a dhul i ngleic leis an saol in Inis Ceithleann agus an lon dubh go fóill a bheith ann, a dtuigeann tú. So tá tá athrú ar an ar an chur chuige, dar liomsa, ins an tríú leabhar a atá. nach bhfuil mar a gcéarna agus b'fhéidir go bhfuil an an an an obair sin uilig a rinne tú fá Phaganini. Tá sin ag taispeáint dúinn an treo ina mbeidh tú ag dul mar nuair a léigh mé sin a dtuigeann tú bhí Ar Ais go Keriolet bhí sin léite agam a dtuigeann tú so chonacthas domhsa go raibh go raibh suim agat ins an chineál insint sin ina raibh fíor-dhuine i gceist, a' dtuigeann tú, ach go raibh miotas i gceist ag an am chéarna, bíodh sin maith nó olc, a' dtuigeann tú, go raibh na scéalta móra cumtha fá na daoiní seo agus ansin chomh maith le sin go raibh, go raibh gné eile, a' dtuigeann tú, a bhain leis an. le fírinne na healaíne, le forbairt mar gheall ar an fheidhm a dtiocfadh leat a bhaint as duine as an stair a shníomh isteach in sna scéalta s'agat. So.
Yeah, tá an ceart agat agus is dóiche go raibh ámh, arís, bhí meon na hollscoile á fhágáil taobh thiar agam agus bhí mé ag iarraidh, b'fhéidir, tír na hÉireann a fhágáil ar bhealach éigin, a bheith níos oscailte do chultúr na hEorpa, don chultúr domhanda. Ní raibh an. an saol chomh cúng is a bhí sé agus, ar ndóigh, bhí deireadh leis na Trioblóidí so bhí muid ag féachaint amach, ní raibh muid ag díriú isteach orainn féin. So, yeah, is dóiche go léiríonn na húrscéalta sin uilig an próiseas, an dul chun cinn, an fhorbairt. a rinne mé le mo linn agus tá súil agam go bhfuil cúpla coiscéim eile le déanamh agam go fóill. Bhuel, beidh seans an chuid eile de do shaothar, a' dtuigeann tú, beidh seans a bheith ag plé, plé na rudaí sin go fóill so go raibh míle maith agat a Shéamais. Go raibh maith agat Shéamais.